Anois tá mé chun labhairt inniu ó thaobh blagáil. Níl mo chuid cainte arís faoi an barra ag taobh an bhlag agus bíonn úirlisí difriúla ar fáil ar nós cuardach, teidil na n-alt, cartlanna nuair atá go leor rudaí scríofa agat agus mar sin de. Ceann de na rudaí a bheas mé ag iarraidh a dhéanamh ná nasc a chruthú go dtí blaganna na ndaoine eile sa rang. So má théann muid isteach go dtí an Dash, sé an bealach a dhéanann tú bainistiú ar do chuid naisc ná istigh faoi Nascanna. Agus feicfidh sibh go bhfuil go leor cinn ann cheana féin a chuireann Wordpress ar fáil. Ní theastaíonn siad seo, ndáiríre. Má chuirim tic in aice leis an bhfocal ainm, roghnóidh sé iad uilig. Má roghnaím scrios agus cuir i bhfeidhm, gheobhaidh sé réidh leis na naisc sin uilig. Now, ní raibh na naisc sin le feiceáil, tabharfaidh sibh faoi deara, ar an mblag ar aon nós. Anois, tá mé chun nasc a chruthú trí bhrú ar nasc nua agus an uair seo tá mé chun nasc a chur isteach go dtí suíomh atá suim agam ann é. Anois, chun fáil amach, is féidir leat tab nua a oscailt agus dul go dtí Google. agus é an t-ainm atá ar an mblag an nascfaidh everybody or every day leis seo. Tá ní gá dom ansin ach an seoladh a chóipeáil, Control C, ar ais go dtí an tab eile. agus every day Tracey's An seoladh gréasáin Control V Tabharfaidh sibh faoi deara go bhfuil http ag teastáil agus go bhfuil sé istigh. Is féidir liom cur síos a chur isteach anseo agus blogroll sin liosta na mblaganna atá mé ag leanacht. So cuirfidh mé tic ansin agus brúfaidh mé ar Cuir leis. agus cuireann sé sin an nasc le liosta mo chuid na, liosta na naisc atá ag baint leis an mblag seo. So tá ceann amháin ann faoi láthair. Beidh sibhse ag brú air seo roinnt uaireantaí agus cruthóidh sibh ceann le haghaidh chuile dhuine sa rang ionas go mbeidh chuile bhlag do chuile dhuine sa rang le feiceáil ar liosta na naisc. Now, chun na naisc a fheiceáil shílfeá nach gá dom ach dul ar ais go dtí an blag agus an áit gur cheart go mbeadh sé le feiceáil ná ar thaobh na láimhe deise anseo ach níl sé ann. Agus an fáth nach bhfuil sé ann ná an téama seo roghnaigh mé Coraline ní spáineann sé na naisc go huathoibríoch. So, ar ais isteach sa deais agus an uair seo arís caithfidh mé dul go dtí cosúlacht agus in ionad téamaí Is giúirléidí, nó widgets i mBéarla, níl 'fhios a'm cé acu is fearr, ach tá go leor uirlisí nó giúirléidí ar fáil agus ar thaobh na láimhe deise anseo nuair atá mé istigh i ngiúirléidí, speánann sé céard a bheas le feiceáil ar an mbarra, ar an mbarra ar an taobh agus feiceann sibh tá cuardaigh, seo an príomhréimse giúirléid, cuardaigh, altanna nua, cartlanna, ranganna agus meta, sin an cúig rud atá ann faoi láthair ar an mbarra ar thaobh. Anois, thall anseo sa lár, seo na roghanna uilig, tá go leor rudaí eile d'fhéadfainn a tharraingt trasna, mar shampla d'fhéadfainn féilire a phiocadh suas agus a tharraingt trasna, b'fhéidir é a chur ag an mbun ansin. So tá féilire tarraingthe trasna ach an rud is tábhachtaí ar fad ná na naisc. So cá bhfuil siad sin? Tá siad seo anseo. An bhfeiceann sibh nascanna do bhlagrolla? Sin iad na naisc ar fad atá suim agam a leanacht. So clic agus tarraing agus caith isteach áit éigin anseo ar dheis. Agus anois beidh na naisc le feiceáil. Tá roinnt roghanna breise ná bac leo sin faoi láthair ach An rud is tábhachtaí ná go bhfuil sé tarraingthe trasna. Anois má bhrúimse ar ainm an bhlag, tá an blog roll le feiceáil anseo agus an nasc a chruthaigh mé, Everyday Literacies, le feiceáil ann freisin. Ba cheart go mbeadh féilire ann freisin mar tharraing mé ceann isteach. Agus cuid de na rudaí eile, is féidir fáil réidh leo, mar shampla, an stuif sin meta, baineann sé sin le logáil isteach is amach nó ranganna, mura bhfuil tú ag iarraidh iad sin áfach, mar shampla má tá tú ag fáil réidh le meta, gabhfaidh mé ar ais isteach go dtí an deais, gabhfaidh mé go dtí cosúlacht, agus giúirléidí agus is féidir liom áit a deir sé meta. Is féidir liom é a bhaint. Just cliceáil trasna. Tá Meta imí agus nuair a aimsím ar ais isteach anseo, tá Meta imí. So sin an chaoi go ndéanann tú bainistiú ar do chuid naisc anseo agus cén chaoi a thaispeánann tú iad trí ghiuirléidí. Agus sin, sin an méid atá mé chun clúdach sa mhí seo anseo. Go raibh maith agat.